choyamba tikathokoze kumwamba kumene kwalola inu ndi ine kuti tipezeke malo ano Amen.
akanapanda kutilola sizikanatheka kuti tipezeke kugona ndi chizolowezi koma kuzuka ndi chisomo choyamba bwana Ine ntchito yanga ndi yongoti ndikulandireni kuno ndi kumakata, choncho mumve mu mtima kuti takulandirani. Abwana, ngati kumwamba kungalole kuti pa 16 zichitike, zichitika mkufuna kwake koma abwana mavuto kuno nkosayamba kutereku ikanakhala ngati mawiki apitawo nyimbo zisibwezi zikuveka choncho pano pavoti tinowatu aliyense kambale kamodzi kamodzi wapeza mchifukwa chake mukuona kuti anthuwa akumveka sound koma ndiyosayamba yagonera mapulani anu mukamapanga mapulani anu Makata mumuyike mmenemo chifukwa kunoku ndi kuchipalamba timadalira fetereza feterezayo namene wangolowa ngolowera basi inu kulephera ukamalowera uku akupezeka uku ukalowera uku akuti iwe kuchiradzulu choncho ndi mawu amenewa ndafuna kuti ndikulandireni amayi ndi abambo ndingokumbutsa mawu awa kulakwitsa kamodzi zaka zingati mukakhoza zaka zingati ndiye chisankho chikhale ndinu ali pali mwanapa nyengo mmene kukuotchera kunsanaku ndikukuona ndine nde mawu amenewo nsachuluse gaga mdiwa kuona bwana kalaga wakulandira koyambira

president wathu pa september 16 pano zikomo kwambiri zikomo kwambiri a president mundilole ndipereke maulemu moteremu ndipo ndikapereka maulemu amenewo ndipempha ena onse amene akubwera kuzatiyankhula pano kuti ah, akhazikitse maulemu mchimake choyamba ndipereke ulemu kwa magogo ndi mafumu onse amene tili nawo pano ulemu upite kwa inu ulemu wachiwiri upite kwa a presidential advisor amene muli nafe pompano dr matthews mtumbuka landirani ulemu wanu ulemu upite kwa ulemu wina upitenso kwa vice president achipani chathu cha utm dr bulirani landirani ulemu wanu ulemu upite kwa regional vice president athu kuno olemekezeka a richard makondi ulemu wina ulemu wina upite kwa a national publicity secretary athu olemekezeka a felix njawala ulemu upite kwa a national organizing secretary athu olemekezeka a hashim banda ulemu wina upite kwa a director of elections athu olemekezeka a bright kawaga amenenso ali shadow mp kuno ulemu upite kwa a director athu a strategic planning ayongo wayongo landirani ulemu wanu

Kabambe pa 16 September lapa. UTM pa 16 September lapa. Olemekezeka a president athu nkhaniyi ndi kwisosto koma mundilole kunoko kwa makata tikulandireni ndi manja awiri olemekezeka a president athu maulemu aperekedwa kale inuyo ndi purezidenti wa namba 3 kuponda malo ano oyambirira pano tibwerere multiparty a bakili muluzi wachiwiri kuponda pano malo ano

zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo kwambiri olemekezeka kukonzekera ndakonzekera nthawi yochepa koma mumve kuchokera pansi pa mtima kuti ifeyo kunoko takulandirani ndi manja awiri tikulankhula mawu awa chifukwa chachani anthu akunoko ku makata akunoko motsogozedwa ndi mafumu amene akhala apa akhala akulankhula kunena kuti ifetu misonkhano ina ikamabwera sitimatha kukangokhala pa mpando misonkhano sisowa koma titangomva kuti amene akubwera ndi a dalitso kabambe atipangana kuchoka manyumba mwawo kubwera malo ano taombeni manja kwambiri izizo zikutsimikizira bwana inuyo muzingopanga training yanu yokalola koma chifukwa mukaona kukuonekera abambo ndi amayi ndimati ndikupempheni tonse amene tili kuno mafumu amandilankhula kunena kuti koma muwauzetu anthu kuti kuona thako la nkhuku

ndimati ndikuwuzeninso mawu omalizira kuno kuli mwambo a president ati chimene tachilandira konsekuno chakuti anyamata akamadya ndi wamkulu akamadya ndi wamkulu angakhale anyamata akakhuta sasamba m'manja mpaka mpaka wamkulu awalamula anyamata kuti sambani m'manja tikulankhula mawu awa chifukwa chani Anyamata onse amene ali ku dpp anachivomereza kuti amene mungalamule dziko lino ndinu. Koma pena kuti wamkulu uja akukanirira sakulankhula china chilichonse angokhala mopereka ulemu. Cholinga chongona kuti ife tizakasiyana tsiku la mavoti. Pomalizira ndikufunseni abambo ndi amayi. Ndikufunseni muyankhe akabambe oye akabambe oye mene atisikimizira mapuma kodi nzanu mutampeza wakhala udyo wakhala pampando koma watenga mwendo uli kunja sanakhale bwino inunso mukhala udyo aliyense amene ali ku dpp wakhala udyo abwera ku utm mulungu onse munalisa bwana

muli ndi chisomo muli ndi mwayi muli ndi ma shadow awiri olemekezeka bright kawaga komanso muli ndi ndi victor msingano victoria umali amene mwina nthawi ina iliyonse tikatiri naye limodzi koma wodira uli olemekezeka bwana ndimati mundilole kuti mwamuona mnyamata wanu kasa koma tipatse bright kawaga kuti alamulire chibakera m'mwamba chibakera m'mwamba chibakera m'mwamba yemwe akudziwa zonena kuti pa 16 september akavotera dr kabambe komanso ali ndi chovotera chibakera m'mwamba utm utm tsogolo lathu tsogolo lathu 16 september dr kabambe 16 september bright kawaga a president kuno mwafika ndi ku blantyre north east mafumu alankhula kale kunoko ndi dera limodzi lomwe likuoneka kuti anthu analiyiwala komanso analonjezedwa zinthu zimene zonena kuti sakulandira kufikira lero anthu ali kunokowa ndi anthu olimbikira kwambiri muntchito zina zilizonse monga ananena mfumu kunena kuti kuno kuti achite bwino ndi nkhani ya fertilizer koma zimenezi fertilizer uja anamona akudutsa chifukwa choti kuboni inafera m'manja izi zachitika chifukwa chonena kuti utsogoleri omwe ulipo panopa ndi wodzikonda osaganizira anthu amene ali kumudzi kuno mwaona msewu mmene mwadutsira msewu umene uja unalonjezedwa kukonzedwa kudzafika pena pake koma mpaka na lero palibe chimene tikutani tikuchitika anthu akuno analonjezedwa zitukuko zimene zimene kati zikhale kuno kupyolera mwa mafumu ma vdc palibe chimene chikuchitika chimene chikuchitika ndi kungowanamiza anthu ndikuthokozeni chifukwa chimene mwabwera kuno anthu awawa masomphenya awo chiyembekezo chawo akudikirira inu pa 16 september ndi malonjezo amene mwawauza komanso amene mukutiuza ife amene tili kumbuyo kwanu kuti dera lino nalonso likhale lozindikirika kuti kunoko kuli blantyre north east tikachoka pano kupita uku ndiye tikukakumanizana ndi chiradzu tikapita uku ndi kumachinjiri tikapita uku ndi kuzomba koma mukakhala phee kuyang'ana zomwe zichitika m'maderamu kulibe chimene ungathe kuloza kunena kuti amene alipo padakali manopa amene ali atsogoleri apanga ndikukhulupirira kunena kuti anthu awawa sakachimwanso sakalakwitsanso akachita manyazi potuluka mu mu kovotera muja cholinga chonena akudziwa zonena kuti akakangolakwitsa monga mmene anenera afumu ndiye kuti zaka zinanso 5 koma adzafika kwinako ndiye kuti kunoko kudzakhala kuti olugamo luzidzadutsa iya kunoko akabwera anthu akumawuza zochita koma zimene akawuzazo kuti ayi tiyambisa driving school n'kupezeka kuti mwangonena kuti ayi ayi tingotulutsa yapita akatero ndiye kuti anthu awawa anamizidwa kokwanira ifeyo ngati utm bwana motsogozedwa ndi inu ndili ndi chikhulupiriro kuti anthu awa sitiwanamizanso iya anthu awawa kuwala kwawo ndi tsogolo lawo lipangidwa kuti litheke kupyolera mwa inuyo bwana zimenezi zichitika chifukwa chonena kuti anthu awawa azindikira kuchimwa kwawo kupepesa kumene apepese ndi zomwe ife tadutsamo ndikukavotera inuyo ngati president komanso ineyo ngati phungu wawo wakuno kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino ndi mawu amenewa bwana msonkhanowu ndi wongoyimayima ine ndikupempheni m'malo mwa anthu akunoko kwa makata tikufuna msonkhano umene mudzaonenso kuti kodi khwimbi la anthu lapano limakhala lotani ife kunoko ambiri ndi achiyawo timalankhula chiyawo

kunena kuti fertilizer amangodutsa urea amabwera chimanga chitakula kale npk ya- sanabwere ndi komwe kenako kumauzidwa kuti tikagule kulirangwe kuteteza ukafika kumene kuja mainanso kulirangwe kulibenso amene akutero di timike chipakira mwamba utm utm

apa pamenepo ndiye ndamva choyambirira ndipereke ulemu kwa president athu dr kabambe amene malawi yonse ikuyembekezera pa 16 september ndi amene akukhala president pa zifukwa zokwanira osati chifukwa kuti ndi amtundu wanga ayi achigawo changa ayi akubanja kwanga ayi koma chifukwa choti ali ndi zokwanira kuti atichotsa malawi pa mavuto amenewa bwana ndimafuna ndikambe za munthu wina amene ndacheza naye wabwera pa msonkhano pano mr thomas luka thomas luka thomas luka wayenda mtunda pafupifupi 20 kilometers kuti abwere adzakuoneni sindidziwa akadali kwangu mikankono wamene alipo wandipatsa chidwi kwambiri wayenda wapansi over 20 kilometers mr thomas luka achokera uku matalikira atopa amene bwana wayenda 20 kilometers kufika malo ano wandipatsa chidwi kwambiri kuti munthu amene yuyu ndi wa mtundu wanji ndamufunsa kuti iweyo wamva kuti akuti ndamva chigalimoto chikulengeza eh? ndiye dzina limeneli ndakhala ndikumalimva ndimakhala nalo chidwi ndiye ndimafuna nzaone kuti munthu wakeyo ndi wotani ndiye a thomas luka akabambe ndi awa mwaona mukapita mukanene kuti akabambe mwatani kodi mwaona bwana dziko lino likudutsa mavuto ambiri si mavuto azachuma okha ayi anthu ali apawa amalawi adakhulupirira kuti avotere malawi congress party chifukwa chokuti adapanga ubale ndi ife a utm tidakhala pa ubale ndi a congress party ife tidavomera chifukwa kuti amalawi ankati auzeni achilima adzichepetse ndipo mawu amenewa wina aliyense amatiwuza kuti tikawuze achilima ndiye timapita ndi mawu onena kuti abwana anthu akuti mudzichepetse amalawi akuti ndinu okula mtima achilima ankatiuza ife kunena kuti awa sangasinthe ndikuwadziwa ife koma chifukwa amalawi adaumirira poona mmenenso zinthu zidalili nthawi imeneyo kuti anthu inu tapangani mgwirizano mutichotse pa mavuto amene tili ndiye achilima adavomera mkupanga ubale umenewu koma bwana ndifuna ndikuuzeni nkhanza zija sizinathe nkhanza zija sizinathe kodi sizinathe mwana wamng'ono mwana wamkulu wokalamba aliyense panopo akuvomereza kunena kuti nkhanza zija sizinathe nkhanza zimenezi sakungopangira a utm okha ayi ifetu bwana taziona 5 years iyi anthu a utm taziona kumakhala ngati akapolo boma lopanga toka achilima ankakhala ngati akapolo boma lopanga oka amene anayenda kupanga kampeni malawi yonse anali dr chilima koma adazunzidwa ngati munthu amene mwina adangobwera m'boma mapeto ake ndi izinso taona zachitika kuti kodi kuchikandawa bwana nkhaza zonse zikulekera pamene ma civil servants m'malawi muno akuvutika kwambiri malipiro sakukwanira kuti akwanitse kudya akwanitse nawonso kupititsa anawo ku sukulu nawonso agule chovala ndiye anthu amenewa ma civil servants manesi madokotala aphunzitsi apolisi anapangana kuti tikapereke dandaulo lathu koma ndi ananyamulana apana asanafike anyamata a zikwanje kukhapa ma civil servant nesi wina anakhapidwa tchimo lake lofuna kukadandaula kuti malipiro akuchepa kodi ambomawa akunama kuti malipiro akuchepa ambomawa akunama kuti ndalama sikugwira ntchito nkhanza zimenezi zikutionetsera kuti kutsogoloku tikangowapatsanso mpata sindikudziwa kuti alipo adzatsale malawi chifukwa ufulu uja tinavotera 1994 ukuoneka kuti tsopano tikutani kodi tikulandidwa mphunzitsi wathu achilima ananena mwambi kunena kuti mulimi wa nzeru kapena munthu wa nzeru samaotcha tchire lozungulira nyumba yake alibe cha kodi alibe chimbudzi

panopa apolisi afika pomavala jombo saizi 7 mwendo wa manzere saizi 8 mwe- mwendo wa manja zimenezo zikutani zimene mutayang'ana apolisi mukamayenda afika pomavala mayunifomu a kolala yotani yong'ambika apolisi utm idzakusamala utm idzakusamala anthu ambiri timanena apolisi kuti anthu amenewa sadziwa ntchito yawo posachedwapa atakhapidwa anthu amboma apolisi adakagwira anthu amenewo 6 o'clock kudabwera lamulo kuti anthu amenewo awatulutse ndiye akanene kuti apolisi sadziwa ntchito apolisi amadziwa ntchito koma andale ndamene akuwasokoneza andale ake ati kodi awa akulamula pano utm sidzapanga zimenezo tufuna apolisi adzagwire ntchito mwa ukadaulo wawo kuthetsa nkhanza kuthetsa mchitidwe woyipa mdziko muno posatengera chani zandale ndiye apolisi tikutsimikizireni utm ikubwera idzakusamala inuyo khalani mtima m'malo mavuto mukuwaonawa atsala miyezi 5 yokha kuti mavuto amenewa athe bwana blantyre tinkanena kuti ndi commercial city koma ndikufuna ndikuwuzeni pano blantyre yafa kunoko dera lino anthu amalima tomato anyezi amalima chimanga ndinganena kuti ngati blantyre imadya dera lake ndi linolo ndifuna ndikuwuzeni bwana palunzu apa a president zafika poti malonda anthu kumapita musika nkuweruka kumangotsonya chifukwa kuti ngakhale tomato osatani osagulitsa achotsa makampani onse aboma ku blantyre ukasiya ku lilongwe kuchokatu kwa makampani amenewo kwachoka anthu amene amagula anthu amalonda ang'onoang'ono kuno blantyre ndiye kuti blantyre ikufa koma tikumva kuti akuchotsabe immigration inapita macra inapita malawi housing inapita akupangabe plani zochotsa makampani ambiri aboma kuno ku blantyre chimene chitachitike ndi chani Blantyre afa. Mapeto ake anthu ngakhale ntchito za ulonda zikusowa, ntchito zochapa zovala zikusowa, maganyu akusowa, ntchito zokumba zimbudzi. Panopo Blantyre akufa. Abale anga pa 16 September awa adzipita atiphera Blantyre. Ine sindifuna kutenga nthawi yambiri, ndifuna kuti ndingokuonetserani kuti kodi dr kabambe ndi ndani ndiye akamayankhula president athu akuwuzani nkhani ya 100 billion kwacha 100 billion imeneyo sindifuna kukamba zimene atakambe iwowo koma ndimafuna ndikuwuzeni akamayankhula za 100 billion mudziwe kuti zimene zapangitsa kuti akhale ndi maganizo utm ikhale ndi maganizo oyika ndalama zimenezo ku district iliyonse ndi nkhani ngati mmene zikuyendera za misewu kuti misewu kumangoyiyamba kuwanamiza anthu nthawi ya kampeni koma ikangotha voti kena konse osautani kodi osaupanga msewu bwana umakatulukira mpakana kuzomba ndiye akupanga msewu apo ochoka pagada kuti ukatulukire ku area 5 komanso tikachoka pa gtc paja pali msewu woonongeka tinganene dera linolo kulibe msewu wabwino ayi zimenezo zikuchitika chifukwa akhonsolo yathu ya blantyre sangakwanitse kukonza misewu ndi chifukwa chake utm dr kabambe akunena kuti 100 billion district ina iliyonse kuti mavuto amenewa tokha mmaderamu kaya ndi kuti kaya ndi kuti district iti aliyonse adzitha kukonza mavuto awo pomaliza dr kabambe ndi ndani dr kabambe tu ndi awa ali apa apayi ndi apa mmalawi muno mavuto amene tili nawo ndi nkhani ya chuma sitilinso ndi mavuto ena fertilizer mukukamba kuti sanabwereyu Nkhani yake ndi kuvuta kwa chuma cha dziko lino, makamaka ndalama yakunja ya US dollar ndi imene yatani muno yasowa. Kodi yasowa chifukwa chani? Chifukwa choti boma ili lakanika kuti liyendetse bwino nkhani ya zachuma kuti chuma chathu chidziyenda bwino. Ndiye chifukwa choti chuma chimene chawonongeka, ndifake mukapita kukagula sopo mupeza kuti lero ngakhale uyo ochapirayo timati chani kodi azamu kaya ufresh kaya nima pano wafika pawadira wadipawo sichoncho fetereza tikukambayu akadakhala wa mtengo wabwino bwezi anthu akukwanitsa kuno chifukwa anthu akuno ndi akhama koma akulephera kugula chifukwa fertilizer ali pa 150 zikomo kwambiri akukanika kugula kuno bana chifukwa chakuti kunoko zinthu zakwera anthu anthu olimbikira kwambiri amalima koma sangagula chimene chikupangitsa chimenecho ndi chani chuma chawonongeka ndiye ndifuna ndikuwuzeni akabambe anayendetsapo chuma cha dziko lino ali ngati gavana nthawi imeneyoyo anakhala kuyambira 2017 mpaka na 2020 reserve bank governor ndiye ena amayesera akuti iya mukumanamiza anthu kuti anakonza chuma koma zina zinthu kodi amene amagwira akuba ndi pulezidenti kapena apolisi kodi munthu amenewa ali inspector general chitetezo chikakhala chikuyenda bwino mdziko timanena kuti ndi pulezidenti sitimati inspector general akugwira bwino ntchito eetu aliyense amakhala ndi ntchito yake awawa akabambe ngati reserve bank governor ndi amene amayendetsa chuma cha dziko lino kuonetsetsa kuti chuma chikuyenda bwino

patatha dzaka 4 2020 anamusiyanso ali pa chani pa 18000 kwacha imeneyo ndiye ntchito ya reserve bank governor amene amayang'ana kuti mire- mitengo ya dzinthu isamakwere idzikhala bwino idzikhala mtengo womverera ndiye adagwira ntchito imeneyo ali reserve bank governor lero chifukwa choona kuti zina ngakhale zomwe amalangiza ma president samamva afuna kuti apange okha ngati president chifukwa chake tunena kuti iwowatu ndiye oyenera ulendo uno kupita apote chifukwa chonena kuti chuma chimene chavuta mdziko muno akuchidziwa bwinobwino akumayankhula mavuto amenewa kuti tikonze tipange izi izi izi and zinthu zotani kodi zikutheka anakhalanso budget director nthawi imeneyo ya bingu wa mutharika tikamati a bingu anali chitsulo cha njanji njanji ija imakhala ndi nsimbi pansipo sichoncho nsimbi zake ndi zimenezizi panali nsimbi ziwiri basi mdziko akabambe komanso malemu a goodall gondwe mzimu wawo uuse mumtendere izi ndiye zinali nsimbi zimene zimathandiza a bingu

ena mukudziwa apresident mmawatikanga ngati kuti tizikhala democratic kuno kulinso amenewa avictoria umali amene akupita kuma primaries ndi anzawo zikomo kwambiri madam panthawi ino amayi ndi abambo mundilole ndiwayitane panthawi ino angopereka moleti Apo apo pereka moni eti. UTM UTM tsogolo lathu tsogolo lathu zikomo kwambiri ndipereke ulemu kwa president athu Ndi ena nonse amene mwafika pano, nthawi yanga siyayitali, ndimati ndikupatsani moni zikomo kwambiri. zikomo kwambiri pa nthawi ino ndilole ndiayitane amene ali mu ofesi ya president dr matthews mtumbuka nawonso kuti abwere pano atipatse moni

Dr. Daliso Kabambe ndikuti 2025 Dr. Daliso Kabambe lero ndi lasabata eti kuchikhristu amatiphunzitsa kuti mulungu analenga munthu muchani ndiye ndili ndi funso Kodi ndi chifaniziro cha Mulungu kukhala waumphawi? Nanga alipo amene adyakaratu dzulo pano? Alipo lero amene a- adyakaratu lero? Ndiye ndikufunsa, mu Baibulo analemba kuti mulungu amapereka chakudya ku mbalame za m'tchire eti ndiye kuti sangalephere kumpatsa munthu chakudya eti ndiye kuti mavuto onsewa umphawi onsewu ndi chifukwa cha mulungu ngati chifukwa chani utsogoleri eti ndiye kuti ndifuna ndifunse kodi ife amalawi tinalakwa chani kuti tikhale aumphawi anzathu ku zambia tanzania south africa kodi ifeyo ndife ochimwa kwambiri kuposa maiko enawa tchimo lalikulu limene tingapange ifeyo a malawi ndi lokuti pa 16 september ikubwerayi tiponye kodi ndikufunse inu pa 16 september mudzaponya mu 2020 a kongeresi anatiuza kuti tidzadya katatu achinyamata adzapeza ntchito komanso katundu adzatsika mtengo eti ndili ndi mafunso kodi achinyamata mwapeza ntchito sopo ya azam panopa ndi zingati 1000 ndiye katundu uja watsika mtengo ngati komanso sili uja katatu eti